babe we need to talk uthenga udabwera chakumasana uthenga wochokera kwa mamuna wanga zimveka akanatha kundiuza uthengawo pamaso koma zimveka ndine sitinali kukhala ngati mmene timachitira kale amatha kungochoka pa khomo osanena komwe akupita good morning babe samapereka chabwino olo kungochotsako babe ndikungoti good morning adasiya kutero koma sikuti ine sindimamupatsa moni ayi timakhala m'nyumba imodzi sizinali zabwino kuti tisiye ndikulonjerana komwe pena ndikamfunsa kuti wadzuka bwanji iye amangoti kaya iwe iyi ndi anthu amatha kungoyankhana kuti kaya iwe winayonso nkuyankha moyo nkumapitirira koma zimveka si munthu chabe kwa ine ndi mamuna wanga mwadzuka bwanji amayenera kuyankhidwa ndi chiganizo choti ndadzuka bwino kaya inu ngati afuna kuti ampatse moni munthu winayo kapena ngati sanadzuke bwino nkunenanso kuti sindinadzuke bwino kaya iwe samandimvekera bwino mukhonza kumati ndikukokomeza nkumati moni nkachaninso chabwino moni tiusiye apo koma anthu oti timakhala nyumba imodzi mm? palibe chifukwa chomanditumizira uthenga woti we need to talk akanatha kundiuza atafika ku nyumba bwinobwino kapena pochoka sikuti ndimathawa ayi mmene timakhalira zinali ngati kuti ndife anthu awiri osadziwana akafuna kuchoka pena amamuuza lusi lusi uwauze mayi ako kuti ndachoka ndibwera mawa hmm? zoona amutsanzika bwanji mwana wa zaka zitatu mpena lusi amatha kuyiwala osandiuza ndikamuyimbira foni zimveka samandiyankha ndikamufunsa bwanji amati ali ku field pena ali mmitingi mitingi yotani yotenga tsiku lonse amakanika kutenga mphindi zisanu zokha kaya ziwiri kuti andiyimbire pa nthawi ya nkhomaliro abale nanga ndi banja lotani ili eh? tsiku lina anabwera m'mbandakucha akununkha mowa ngakhale fungo la mowa limamveka kwambiri ndidamvanso fungo lina la zonunkhiritsa za azimayi ndidamuyang'ana sindidamufunse adavula jekete lake nandipatsira ichi chidali chizolowezi chake atandipatsa jekete ndidaona chidindo cha zophodera m'milomo zofira pa shati yake yawaiti shati yomwe ine ndimavutika nkuchapa apa ndiye ndidamufunsa ngakhale ndikukuuzani nkhaniyi ndi mkwiyo chonchi munthune ndinofasa ndidamufunsa mopeza mtima zimveka unali ndi ndani bwanji ndi mawu amene anandiyankha ndiye poti ndati zolongolola ine sindifuna ndinangozisiya ndimaopa kuti tikayamba kukangana tidzutsa mwana pena maneba mmene amanditumizira uthenga uja nkuti patatha masiku atatu osalankhulana ngakhale timakhala nyumba imodzi ndikugona pabedi limodzi atabwera madzulo ndinamulandira monga mwa nthawi zonse ndinamuphitsira madzi ndi kuphika chakudya tonse titadya ndidakasambitsa Lucy ndi kukamugonesa inenso ndidasamba kenako ndinapita ku chipinda chathu komwe ndidamupeza zimveka atakhala pa mpando atavala zovala zogonera zofanana ndi zomwe ndidavala ine ndimati ndikafuna kugula zogonera ndimagula zofanana umu ndimene ndimamkondera zimveka nayenso pogula amagula zofanana sindikudziwa kuti chidasintha ndi chani kuti mpaka tifike pomwe tili pano from lovers to strangers inde chizungu ndimatha kusukulu ndidapitako Ntchitonso ndidagwirapo, koma zimveka adandiuza kuti ndiyambe ndasiya kaye ntchito kuti ndizisamala mwana. Patha zaka zitatu tsopano chibadwireni cha Lucy, koma zimveka adandiuza kuti padalibe chifukwa choti ineyo ndizipita kuntchito ngati iye sangakwanitse kundisamalira. Hmm, I thought that was love. Ndidakhala pabedi, nditamuyang'ana Zimveka ndidaona kuti amafuna kulankhula ndithu, koma amakanika. Ndidamuyang'ananso, koma sadalankhule. Adachoka pa mpando omwe adakhala ndi kukagona. Izi zidandidabwitsa. Munthu ananditumizira uthenga woti we need to talk koma akuyambanso kugona? Sikuti sindimadziwa zomwe amafuna kulankhula ayi. Azimayi ife Ambuye adatidalitsa ndi mphatso yapadera. Ngati mzimayi mkati mwake akumva kuti china chake chikuchitika kapena kuti chichitika, chimachitikadi. Osati nthawi zonse ayi. koma nthawi zambiri moti nditangowerenga uthenga woti we need to talk ndimadziwa zomwe zimabwera ndiye poti samafuna kulankhula ndidaganiza zoti ndingomumasula sinanga mamangika ndidati chabwino ndamva pomwepo zimveka adadzuka adandiyang'ana modabwa maso ake adaphethira mwamanyazi ndidapitiriza kulankhula ndamva ngakhale usandiuze koma ineyo ndamva za mu mtima mwako ndazimva ngakhale uzibise koma ndakumva your actions tell me more than any of your words ever could ndidapitiriza mu chingerezi you can run away but you can't hide from me babe i know you more i know when you are lying to me and when you are telling the truth ndidaima kaye nkukokera mpweya mkati ndi kunja Ndidayang'ananso m'maso mwake. Poyamba ndimati ndikamuyang'ana ndinkadzimva kuti ndi mwamuna uyu ndine wotetezedwa. Koma pano ayi. Ndidapitiriza nkuti, zochita zako zimalankhula mokweza kuposa mawu ako. Maso akowo ndi pakamwa pako ndi zimene zimaulula zonse zomwe iwe ubisa. Nthawi zonse. Zimveka adaweramira pansi. Bambo a Lucy. mumandiika pa status inde koma imakhala yoona ine ndekha ndikakuyimbirani foni kuti ndikuwuzeni zinthu zofunikira inu mumati mwatanganidwa hmm? mundiyimbirabe koma simumatero ndimadikira nthawi zonse koma foni osabwera kukutumizirani meseji simuyankhanso ndiyeno inde Ndakumvani. Zonse zomwe mufuna kundiwuza ndamva. Yakwana nthawi yoti ine ndichoke tsopano. Usandiwuze ngati sufuna kundiwuza. Komano ineyo ndamva zomwe ufuna kulankhula. Za mu mtima mwako ndazimva. Zimveka adatsegula pakamwa pake kufuna kulankhula koma ndidagwedeza mutu. Ndimadziwa kuti ngakhale watsegula pakamwapo salankhula. Sadalankhuledi. Ndidamufunsa, Zimveka, takhala zaka zambiri limodzi, mu zowawa zokoma zonse, awiriwiri, When did I lose you? Hmm? When did I lose my lover? At this point, looking at our situation, it's like as if I married a stranger. Zimveka, you know even simple things matter in a relationship. Koma unasiya ndi kundipatsa attention yomwe. Idapita kuti? Romance unkandionesera ija. Mapulani aja adapita kuti? Ndidamuyang'ananso komaliza. Molimba mtima ndi mosweka mtima. Kudikira yankho. Sadandiyankhe. Chabwino. Ngakhale usandiyankhe, ndakumva. Ndamva. Ndichokemo ine apa. Zathapo. Ndidachoka kuchipindako ndikupita kuchipinda kwa Lucy kukagona. Kulira kwa galimoto ndi komwe kudandidzutsa mmawa wake. Nditatuluka panja ndidaona galimoto ya Zimveka ikupita poteropo ndidapita kuchipinda kwathu kuja ndidapeza katundu wake kulibeko. Sindikudziwa kuti amapita kuti. Sindikudziwa ngati amabweranso kapena osabweranso. Komano ndimadziwa kuti apapa zinthuzi zathapo.